donc fo kongo jamanaw kɔnɔ ani gabɔn jamanaw kɔnɔ hali an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ n'ala sɔnna kuma dɔw la u bɛ to k'a bonya k'a ɲɛ donc a dogolen fara donc a bange kan hali kɔsa in na dɔ bɔra ka donc PC PC ordinateur kura kura k'a di le secret ma a filɛ nin bolo a yɛrɛ a filɛ kɛrɛfɛ yan quoi voilà dictaphone fɛnɛ a y'u di donc a diyara n ye an b'a fo mun tɛ ɲuman dɔn o ye kafiri yɛrɛ de ye parce que arabukan na n'a fɔra kafiri o ye fitiriwale de ye ka fitiriwale jɔn ma ka fitiriwale i dabaa ma o de kama ala y'a terme wele ko kafiri o yɔrɔ o ye arabu ka sira ye o t'an ka sira ye an tɛna kuma o kan kosɛbɛ nka an kɔni b'a dɔn o ye arabu ka ko ye komi an ka mɔgɔw caman dalen b'o de la u b'o de faamu fɛnɛ donc fitiriwale o ye kafiri de ye donc ala kana an kɛ fitiriwale ye an b'u fo u y'a bɔ nafolo min na ala ka caman bila donc a nɔ na halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo ani fanw n'ala sɔnn'a ma an b'a ka baara kɛ uh-huh. fo ka taa se a dan na n'ala ka diɲɛ inshala a ye dɔ fara dubabuw kan ŋaniya ɲuman bɛ mun na uh-huh. a ka ŋaniya ɲuman ɲɛsin an ma ala b'a minɛ n'i ye ŋaniya ɲuman ɲɛsin mɔgɔ ma uh-huh. ala b'o minɛ a tigi ma voilà donc dɔ bɛ mun na e fana dɔ bɔ dɛ o b'a to baara a bɛ fanga sɔrɔ n'ala ka diɲɛ inshala donc le génie i ni kibaruya jumɛn bɛ bi ah, an nana an deliko la an bɛ deli ka mun kɛ an bɛ foli lase fanw bɛɛ lajɛlen ma u sigiyɔrɔ la u ni ce wa lamɛnni n'u ka dɛmɛw la wagati bɛɛ lajɛlen an b'u fo o la donc le secret ɲininkali fila b'an bolo ka tɛmɛ u la sans plus tarder bon le secret à ce que je vois a bɛ i n'a fɔ i ye look falen tubabu ka tubabu ko ten ko look i ye style falen na i donna chemise ni pantalon don na sisan o ye karamɔgɔ fini ye aw bɛ a kɛra cogo di bon baasi t'a la n'i taara ne ka page kan ne ye n yɛrɛ fɔ bɛɛ ye n y'a f'u ye n ko ne ye karamɔgɔ mun ye i kana ne ɲini i n'a fɔ dulɔkibatigi ne t'o karamɔgɔ ye moi je suis karamɔgɔ traditionnel karamɔgɔ démocrate pour que karamɔgɔya ne bolo fini tɛ quoi fini min bɛ don e la o tɛ nka e yɛrɛ farikolo de ko don o de kama i b'a sɔrɔ hali fɛn dɔw bɛ yen a fɔli man di n ye mais n b'a fɔ bi kiliyan dɔw bɛ yen n'u donna ne kan n'u donna biro kɔnɔ u b'u jɔ dɔɔni n y'a jateminɛ u la u b'u jɔ kun min na n yɛrɛ b'a dɔn u la de k'a f'u jɔra ne na voilà parce que u bɛ deli ka don minnu kan olu mɛlɛkɛlama de don dulɔki belebeleba den in ka sigiyɔrɔ bɛɛ minɛ n'a ye voilà o dalen b'o de la o dalen b'o de la wa o de kama bese kɛra ka caman kan tigɛ fɛnɛ ni dulɔkiba in ye dulɔkiba tɛ ko jugu ye dɛ i ta don n'a ka di i b'a don mais ni maliyɛnw m'u ɲɛ yɛlɛ kuma dɔw la ka mɔgɔw kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ o tɛ dɛ fini tɛ dɛ finitigi de ko don mun b'a jukɔrɔ o de ko don a bɛ se mun na a bɛ se ka mun ɲɛ a ye mun ɲɛ mɔgɔw ye yanni a yɛrɛ cɛ fɔlɔ i b'o de lajɛ donc ka sɔrɔ ka i ta suma ni o ye n'i taara mɔgɔw ka donfini lajɛ i bɛ se ka fili dɛ donc ne ka eh, site kan ne ka titiri dɔ bɛ a sɛbɛnnen b'a la le vrai vie walima la vraie vie de, de malik le secret n y'a fɔ k'a jɛya n y'a f'u ye n'i bɛ ne de ye fini min bɛ e yɛrɛ la i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ne na souvent i bɛ se k'a sɔrɔ bazin bɛ n na i bɛ se k'a sɔrɔ simisiw ni fɛnw bɛ e kɔni i kana ne imaginer ni mɛlɛkilama ye k'a fɔ ko n bɛ taa sɔrɔ karisa dulɔki belebeleba de b'a kan na n'i bɛna don f'i ka tɔɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don a kan ne tɛ ten voilà e yɛrɛ bɛ cogo min na ne bɛ ten n'i nana an bɛ se ka mun ɲɛ ɲɔgɔn ye an b'o ɲɛ ɲɔgɔn ye a banna i b'i kɔ bugɔ ne bɛ ten i y'a faamuya voilà moi je suis comme ça voilà ok o faamuyara le secret donc ɲininkali fila ye tɛ dɔwɛrɛ ye ko yalima couple an ka furu kɔnɔnaw la cɛ ni muso u bɛ se ka vie infidélité ya kan wa ni o ye jɛngɛnenya ye ou bien ladiribaliya an b'a fɔ ten bamanankan na o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye filanan fana ye mun ye o t'an ka domaine ye mais u b'a fɛ i ka kuma o fana kan an tɛmɛtɔ b'u bilasira o la o ye min ye ko yalima duwawu ni barika yalima fɛn sugu kelenw don wa u b'a fɛ ka différence d'u ma o fana la o y'an ka ɲininkali filanan ye baasi t'a la le jeune n'i ye n ɲininka donc n b'a f'i ye ko ɲininkali diyara n ye ko yala couple o kɔrɔ k'a fɔ cɛ ni muso yalima u ka ɲɛnamaya k'a bɛ se ka kɛ tilenbaliya kan wa tilenbaliya jumɛn de ko don cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale kɔni a bɛ to ka forodi kɛ dɛ c'est à dire ka tufali kɛ ni muso wɛrɛ ye mun tɛ a yɛrɛ furumuso ye walima muso dɔ de bɛ yen ale fana a bɛ forodi kɛ dɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ka tufali kɛ ni cɛ wɛrɛ ye mun tɛ donc a yɛrɛ furucɛ ye ka o to a dɔnnen bɛ cɛ b'a dɔn muso yɛrɛ fana ou bien muso yɛrɛ fana bɛ cɛ ta dɔn u dɔ la kelen ni mun ye tilenbali ye furu kɔnɔ nka u fila bɛɛ b'a kalama k'a fɔ karisa kɔni tilennen tɛ yalima u bɛ se ka vi o kan wa o kɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ o tilenbaliya in kan wa ni tubabuw b'a fɔ o ma ko infidélité ya ko est ce que u bɛ se ka vi o kan wa o tɛ baasi t'a la a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ wa a bɛ ka kɛ waati bɛɛ fɛnɛ hali sisan sa a bɛ ka kɛ kun belebeleba naani bɛ yen a bɛ se ka kɛ n'o kun naani ye le secret b'o bara ci donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a kun fɔlɔ i n'a fɔ o ye dɛsɛ ye dɛ cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a man kɛnɛ a banana de dɛ ale ye ale kun jɔlen bɛ ni muso ka kow bɛɛ ye du musakaw bɛɛ ye denw sɔrɔla nka ko dɔ nana cun a kan minnu ye ko cunnen ye bana sira la ala k'an kisi o ma dɛ a jugu bana don dɛ adamaden jugu fɔlɔfɔlɔ o ye bana de dɛ ale de b'i kari k'i sigi ka kɛ n'a fɔ e kun tɛ karisa ye i ka sɔrɔta k'a bɛɛ minɛ ka bɔ i ma i tɛ se hali yɛrɛ kɔrɔ bilen kuma tɛ mɔgɔ ma mun bɛ maa ba kelen ta a bɛ dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ maa kelen yɛrɛ ka fara kan donc bana de b'o kɛ o kɔrɔ de k'a fɔ o ko nana cun a tigi ka da ala k'an kisi o ma dɛ k'a ka sɔrɔta bɛɛ minɛ a la nka muso in ma sɔn ka taa ka bɔ a fɛ yen hɔrɔnya kama muso in kɔni tora a kɔ nka sira tɛ yen muso bɛ se ka balo sira mun fɛ muso ma sira foyi ye a bɛ se ka balo sira mun fɛ walima musaka sira foyi a bɛ se ka balo mun fɛ muso in fana nana yɛlɛmɛ dɛ a kɛra tufali tufali kɛra kɛ tufali kɛra ye kɛrɛdafɛlaw fɛ cɛ bɔra a kalama dɛ nka dɛsɛ bana kama a y'a kɛ i n'a fɔ a ma bɔ a kalama k'i ɲɛ tugu a kan voilà parce que cɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la malow bɛ ka ban tuma dɔ la malo bɔrɛ bɛ na e dun m'a san a somɔgɔw ma na n'a ye tufali sira in de don cɛ ɲɛ b'a la o kelen don dara kuraw bɛ ka san irido bɛ ka falen tele kura yɛrɛ nana ɲɛnamaya dulolen bɛ ni fɛn minnu ye olu bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ so kɔnɔ minnu y'ale ka kɛtaw ye muso dun somɔgɔ tɛ ka na n'a ye o kɔrɔ ye k'a fɔ e ɲɛ t'i muso la baara jɔnjɔn na cɛ b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ na a tun bɛ tufali mun na kɛrɛfɛ o nafa de bɛ ka na dɛ a bɔra a kalama dɛ nka dɛsɛ kama bana kama a y'a kɛ i n'a fɔ a ma bɔ a kalama k'a ko kɛ jakuma bo ye k'a sotura ten u bɛ vie o kan fo ka taa se waati ma i bɛ taa couple dɔ sɔrɔ olu bɛ ten ah. i y'a faamuya ah. i k'a dɔn k'a fɔ couple wɛrɛ bɛ yen nɔ mm. olu ta fana nin ɲɔgɔn ye ani nin man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mm. o fana dɛsɛ dɔ de ye dɛ mm. fantanya dɔ nana cun cɛ kan k'a ka kɛnɛ dɛ ah. foyi t'a ra mais fantanya dɔ nana a kari k'a ka kɛtaw k'u minɛ a la uh-huh. donc muso nana uh-huh. sira sɔrɔ mun ye sira surunman ye i y'a faamuya i n'a fɔ nin sira kelen in uh-huh. cɛ bɔra a kalama dɛ nka a tɛ ka fɛn fɔ voilà donc musakaw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a kɛcogo la ah. cɛ b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ don a bɛ ka bɔ nin sira in de fɛ dɛ ah. a b'a dɔn yɛrɛ uh-huh. mais a y'i da tugu a kan ten uh-huh. dɛsɛ kama donc olu bɛ ka vie o kan ah. san caman yɛrɛ fɛnɛ y'a rɔ o ye filanan de ye sabanan i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka kɛ nata sira ye nata sira ye jumɛn ye mm. misaliya la sisan mm-hmm. e muso mm-hmm. o bɛ yɛlɛma ka taa cɛ fan fɛ e muso i k'a dɔn k'a fɔ ale fa o ye bɔsu de ye dɛ waritigiw denw don walima waritigi somɔgɔw denw de don dɛ e nata b'u ka ko dɔ la mun ye miliyɔn caman ko ye o kan ka ɲɛnabɔ e ye dɛ e kɔni kunkolo donnen bɛ nata jurunin na sa o ko in tɛ ka se ka ɲɛnabɔ ayiwa est-ce que e dɛsɛ- e dɛsɛlen bɛ ka fara i muso in na donc muso bɛ e bolo furu kɔnɔna na i b'a kalama k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'e tɔrɔnpe kuma dɔw la nka i b'a kɛ i n'a fɔ i t'a kalama parce que i kunkolo donnen bɛ nata jurunin mun na parce que promesse dɔw ni lahalaya dɔw yeli i ɲɛ kɔrɔ i dalen b'a la k'a fɔ n'o kow bilala sen kan o yɛrɛ kɛlen ye miliyɔnɛri ye o sababuya de bɛ se ka na muso ka sira fɛ donc ni e sina ka ko dɔ ta ka muso sɛgɛrɛ o sababu in bɛ se ka tigɛ o donc o nata ko juguya in kama cɛ b'a dɔn tɔ k'a fɔ a muso elle est infidèle donc a bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn dɛ mais a bɛ ɲɛ tugu a kan walima ka kɛ i n'a fɔ a t'a kalama donc u bɛ ka vie o kan ten ka sababu kɛ cɛ hakili dalen bɛ nata jurunin minnu kan n'a kan dulonlen bɛ o kɔnɔ o tɛ k'a fɔ ale muso bɛ ka frotter wa a bɛ frotteurw dɔn fɛnɛ a dɛsɛlen don dɔn ka kuma o fɛnɛ bɛ se ka kɛ o ye sabanan de donc i bɛ taa naaninan sɔrɔ yen o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ka jugu dɛ ee o ka jugu o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o kɔni ni o ser'i ma ala kan'o s'an ma dɛ a bɛ n'a fɔ adamaden jɔlen kuturu filɛ nin ye dɛ nka maa mugu jo de kɛlen bɛ maa foroko kɔnɔ dɔn k'a jɔ a tɛ ka maaya mago foyi ɲɛ bilen i b'a dɔn o ye mun ye a bɛ fɔ o de ma ko fasan jarabi fasan jarabi ye jumɛn ye ah. muso dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ah. ani cɛ dɔ bɛ furu kɔnɔna na ah. tellement que a bɛ cɛ in fɛ eh, muso in fɛ a b'a fɛ fɛ yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen la a ni mm. muso in bɛrɛ t'a jɛ a ka kɛ muso in ye quoi hmm? donc fɛ ye ale yɛrɛ dépasser pewu mm-hmm. fo muso bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn karisa kamalen filɛ nin ye. mais ne ne ko bɛ karisa kɛlɛ sisan hmm. n'i n'i muso bɛ kɛlɛ kuma mun fɔ ɲɔgɔn fɛ hmm. i bɛ nin kɛ ayi ne tɛ nin kɛ n'i y'a kɛ ten ne bɛ n ka minɛn cɛ ka taa ka bɔ yan n'i y'a kɛ ten ne bɛ yan de hmm. o kuma fɔko kelen ale bɛna muso pɛridili mun kɛ ah. a b'a dɔn k'a fɔ a muso bɛ kamalen tigɛ dɛ ah. mais tellement que muso ka d'a ye ka se yɔrɔ mun na n'a ko k'a bɛ kuma in fɔ a ni muso in bɛ se ka fara n'u dun farara ah, ale tɛ lafiya fiyewu a dusukun t'a permettre a ka muso in fara ɲɔgɔn na. nka a dusukun bɛ jɛ n'a ye a ka kamalen tigɛ a b'ale ka furu kɔnɔ tant que a b'ale ale ka taya kɔnɔ hali n'a ye kamalen tigɛ o b'a plaît ka tɛmɛ a ni muso in farali kan tellement que fɛ y'a dominer ka se yɔrɔ mun na o kɔrɔ de k'a fɔ fɛ kojugu dɔw bɛ yen a bɛ cɛ permettre a ɲɛ b'a muso la kamalen tigɛ la mais a tɛ se ka kuma o bɛ ka vie o kan a b'a dɔn k'a fɔ ale muso bɛ kamalen tigɛ dɛ mais tellement que muso in yɛrɛ de ka d'ale ye a b'a kɛ i n'a fɔ a t'a kalama diyaɲɛ in kama parce que n'a y'a kuma poyi ale bɛ se ka muso in perdre donc pour que a kana muso in perdre a b'i sen da o ko kan donc ka kɛ jakuma bo ye ten ka tɛmɛ donc a bɛ fɔ de ma n'i y'o ye adamaden na a bɛ fɔ de ma ko maa kɛlen maa mugu kɛlen maa foroko kɔnɔ n'o tɛ jarabi fɛn gɛlɛman de don fɛ kɔni ye fɛn girinmanba ye a bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ nka fo ka taa se i furumuso bɛ ka jɛnɛya kɛ e yɛrɛ b'a kalama i b'a kamalen dɔn i tɛ ka kuma i kɔrɔkɛ tɛ i dɔgɔnin tɛ k'a fɔ k'i bɛ ka ko dɔ sutura a kana da balimaya yɔrɔ dɔ poyi c'est à dire sutura ko foyi t'a kɔnɔ fo jɔnkin kirikara dɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ i kana taa bagaw ma sa o ma fɛn kɛ e tɛ ka se ka o kuma fɔ aa o ye maamuguya ye dɛ o ye maamugu kelen maa foroko kɔnɔ dɛ ala kana ala kana ka jarabi so voilà i kana se ka muso gɛn sa mais ka na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to ko in bɛ dabila muso in ka to e ka musoya kɔnɔ e ka furu kɔnɔna na hali o kumani yɛrɛ poyili i bɛ ka siran ni muso nana a ɲɛ kumu o kana na digi muso la k'a to yen ten a bɛ ka jɛnɛya e yɛrɛ b'a dɔn o ka jugu dɛ voilà bon i bɛ taa furu dɔ sɔrɔ olu ta bɛɛ ten muso ka kanu ye cɛ dominer pewu f'a b'a dɔn k'a muso bɛ kamalen tigɛ a muso a bɛ kamalen tigɛ a b'a dɔn a b'a kamalen dɔw dɔn yɛrɛ nka a tɛ se ka kuma donc fɛ ko jugu fɛnɛ b'o se cɛ dɔw fɛnɛ ma ala k'an kisi o ma ni kunba naani i bɛ taa couple sɔrɔ yen i bɛ taa couple camanba sɔrɔ yen u bɛ ka vie des années ni kun in kan nka mɔgɔ t'a kalama n'u yɛrɛ n'ala tɛ a dɔw la sigida b'a kalama dɔw bɛ a kuma fɔ dɔw t'a kuma fɔ parce que a mana kɛ cogo cogo ni sigida ko kɔni don sigida dɔw mɔgɔ dɔw na bɔ a kalama komi an bɛ ɲɔgɔn sutura donc a ko ti poyi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ i bɛ taa couple sɔrɔ u bɛ ka vie très bien infidélité kan donc nin ye infidélité de infidélité infidélité ya de ou bien donc mais i bɛ couple sɔrɔ yen u bɛ ka vie k'a sɔrɔ nin situation bɛɛ dɔn couple kɔnɔna na o kɔrɔ de k'a fɔ u bɛ ka vie a kan donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon n bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin min bila a kɔrɔ komi i ye cas naani min fɔ sisan nin cas bɛɛ la an ye musow ka partie de fɔ est ce que yalima cɛw fana bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ furu kɔnɔna na i bɛ se ka dɔ fɔ cɛw fana ka côté kan baasi t'a la n tun n'o de f'i ye sisan n ka kumana ka taa musow ka côté fɛ parce que mun na n'i ye n'i y'a ta n'i ye furu yɛrɛ ta k'a lajɛ furu ye n'i y'a kɛ diya ye c'est à dire timiya ko ye a timiya so o ye muso de ye voilà donc muso de ye timiya so ye donc o de kama n y'a ta n ye misaliya ta ni muso ye parce que infidélité ya kuma caman na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ n'i ye furu kɔnɔna lajɛ a bɛ sɔrɔ côté mun fɛ ka caya ani côté mun ni o tɔɔrɔ bɛ se ka bonya ka caya o ye nin côté in de ye très généralement ka caya parce que n'i ye muso ni cɛ jɔ sisan i bɛ cɛ mun jɔlen ye k'a fɔ ko muso bɛ to k'a fɔ a ma karisa n b'i fɛ n b'i fɛ f'a yɛlɛmana n'a ka kɛ kɛ ka sunkurutigɛra ye o cɛ man ca kosɛbɛ voilà mais i bɛ se ka muso tan compter a bɛɛ la n'a ko k'a bɛ n b'i fɛ mɔgɔ k'a bɛ tugu o bɛɛ kɔ a laban bɛ yɛlɛma ka kɛ sunkuruba yɛrɛ siɲɛ kelen voilà donc ka kuma lasurunya muso de ye filɛli yɔrɔ ye furu la mun ye filɛli yɔrɔ duman ye furu la muso de ye timiya so ye furu la muso de ye baziba ye mun ye ja yɛrɛ so ye bon ko duman min bɛ se ka na a kɔnɔna na hali en fraude o ka teli ka muso de sɔrɔ ka tɛmɛ donc cɛ kan e y'a faamuya o de kama n ye misaliya ta ni muso ye sinon cɛw fana taw bɛ yen mais n'ala sɔnna don nataw la an bɛna essayer k'a fana développer n'ala sɔnna masha Allah ok le secret o faamuna donc ɲininkali laban na filanan ko yalima ko duwawu ani barika tiɲɛ na nin t'an ka émission ye nin t'an ka domaine ye mais u b'a fɛ i ka fara ka dɔɔnin fɔ a kan duwawu ni barika yalima fɛn sugu kelenw don wa danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ
baasi t'a la le génie nin ye kumaba ye nin ye philosophieya kanw ye dɛ nka baasi t'a la le le secret bɛna bara ci ko duwawu ani barika ko olu ye fɛn kelen ye wa walima fɛn kelen tɛ tiɲɛ na nin ɲaminen don mɔgɔw ma kosɛbɛ an ka bonya bɛ an ka dɔnkilidaraw ye c'est-à-dire an ka jeliw an ka bonyaba b'u kan jeli surtout jeli ngara ninnu minnu ye u ma jeliya tanaw tiɲɛ an b'u fo hali n'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ ka siraw bila kuma dɔ la mais an bɛ an ka jeli ɲɛnamaw fo minnu ye jeli ngaraw ye n'u y'an ka jeliya danbe bɛɛ to a cogo la u ma si piye kari bi denmisɛnninw jeli denmisɛnninw bi u y'a bɛɛ kɛ kelen ye barika ni duwawu u y'a kɛ fɛn kelen ye barika ni duwawu tɛ fɛn kelen ye wa u ye bɛɛ kɛ barikaden ye bɛɛ tɛ barikaden ye u ye bɛɛ kɛ duwawuden ye bɛɛ tɛ duwawuden ye pɔsi nɔfɛ ni min y'a tɛgɛ don pɔsi kɔnɔ dɔrɔn olu fɛ i donna olu ka jɔ kɔnɔ donc denmisɛnninw jeli denmisɛnninw de y'a kɛ très généralement ka caya sinon an ka jelikɔrɔbaw n'an ka maakɔrɔbaw i n'a fɔ Abulayi Jabate ninnu Umu Sangare ninnu ninnu ye jeliya u y'a u m'a tana tiɲɛ quoi Babani Kɔnɛ ninnu u ma tanaw tiɲɛ quoi mais denmisɛnninw bɛ ka na cogoya mun na u bɛ k'a tiɲɛ vraiment voilà donc u k'a jateminɛ an filɛ nin ye an ka jamana ye laada jamanaw de don fɛn dɔw bɛ yen hali ni wari kun bɔra cogo cogo yɔrɔ dɔ bɛ yen olu ye laada yɔrɔw ye i b'olu to a nɔ na quoi voilà olu y'an ka jamana cogoya ye u k'u hakili sigi a fɛ dɔɔni wari i b'a sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ don sera don o don i b'a sɔrɔ Babani Kɔnɛw filɛ nin ye wari b'u bolo bi tiɲɛ don mais n'u y'u ka kunun histoire f'i ye i yɛrɛ dabali bɛ ban voilà mais a sɔrɔ don sera don min na o y'a sɔrɔ voilà a bɛ ten donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani Abulayi Jabate ani jeli ngara bɛɛ an b'a bɛɛ fo alihamudulilayi u ye jamana dɛmɛ kosɛbɛ u ye jamana tɔgɔ ta yɔrɔ caman bara kɛrɛnkɛrɛnya na tonton Keyita yɛrɛ ale tɛ jeli sa mais artiste don a ye jamana tɔgɔ bɔ kosɛbɛ Salifu dafejɛ a taara ni jamana in ye yɔrɔ caman bara donc an foli b'a ye kosɛbɛ voilà donc ka kuma lasurunya an b'a f'i ye n ko barika ani duwawu olu tɛ fɛn kelen ye c'est diamétralement opposé o kɔrɔ ye k'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali fani bara voilà o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali fani bara o kɔrɔ ye di barika o de ye fɛn ye fɛn mun n'a y'a sɔrɔ a garantilen don garanti de bɛ barika la mais e yɛrɛ tɛ barika ɲini dɛ i y'a faamuya n'a ka di n ye n b'a fɔ n k'o ye dakan de ye c'est-à-dire e b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini wa garanti de bɛ ale fɛnɛ na a bɛ fɔ o de ma ko barika voilà ni kun ye n bɛ tila ka o détailler de dubabu garanti tɛ dubabu la e bɛ se ka dubabu sɔrɔ mais garanti t'a la quoi a bɛ se ka bɔ i kɔ waati bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye k'a fɔ dubabu yanni i ka girin dubabu kɔ i bɛ girin barika de kɔ barika de ka kusa ka tɛmɛ donc dubabu kan dubabu ye fɛn ye fɛn mun a bɛ se k'i layɛlɛ bi sini a bɛ tila k'i lajigin dubabu de garanti foyi tɛ dubabu la i bɛ se k'a sɔrɔ sisan k'i sɛrifiyara sini a bɛ se k'i lajigin fɛnɛ dubabu bɛ ten bari voilà dɔ b'a fɔ ko kun jumɛn na ni kun mun ye barika de ye fɛn ye fɛn mun n'i y'a sɔrɔ o bɛ préparer fa yɛrɛ de bɛ préparation kɛ ɛɛ baara ah. k'a sɔrɔ den ma wolo fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma barika o kɔrɔ ye k'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka barika den dɔ wolo i fɛ yen ah. e yɛrɛ tɛ bilen dɛ ah. e t'i yɛrɛ lajɛ bilen n b'a fɛ ka barika den dɔ dilan e min bɛna furu kɛ e yɛrɛ de b'a lajɛ n bɛna jɔn furu voilà n'i y'o tigi dɔn n'i y'o dɔn kaban k'a fɔ n bɛna karisa furu o kɔrɔ de k'a fɔ mun bɛ se ka e barika ɲini k'a di jɔn ma mɔgɔ min n'o bɛna bɔ a la o tigi tɛ foyi ɲin'a na quoi voilà donc ale bɛ sɔrɔ ba de fɛ ba de bɛ a dilan den na den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ den m'a ɲini quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ ba bɛ fɛn mun ɲɛ fa ye a bɛ fɔ o de ma ko barika jɔn de jɔn de b'a barika a barika o ye fɛn mun n'a dira dɔ ma a tigi bɛ barika de barika dali mun kɛ a bɛ fɔ o de ma a barika donc den de ko a ba ma a barika parce que fɛn dira a ma fɛn a ma mun ɲini donc den ko sisan a barika o de ye barika ye ba de b'a dilan den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a m'a ɲini o ye ba bɛ mun kɛ fa ye ni den y'o sɔrɔ i y'a faamuya hali n'i ye marifa ci i fa ra o kɔfɛ o tɛ bɔ i kɔ o ayi o tɛ bɔ i kɔ o ba kelen yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ o la o tɛ bɔ i kɔ parce que ala ka sɔnni de ye mun n'a sɔrɔ a dira ka ban o tɛ minɛ i la o bɛ se ka kɛ jurumu ye walima cɛnni dɔ ye mun o bɛ se ka i sɔrɔ mais barika in tɛ minɛ i la bilen c'est à dire ala de b'o di ka minɛ i ma na o kɔrɔ ye k'a fɔ e y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini donc o barika dali a bɛ fɔ o de ma barika den ye fɛn min sɔrɔ a ba fɛ k'a sɔrɔ den yɛrɛ m'a ɲini yarɔ o foli le barika ye donc a fɔra o de ma ko barika garanti b'o de la i bɛ taa lahara k'o to i nɔfɛ o tɛ tiɲɛ tiɲɛcogo foyi t'o la o tɛ tiɲɛ i y'a faamuya voilà parce que e m'o ɲini ala de y'o di donc dubabu o ye fɛn ye fɛn mun ni e yɛrɛ b'o ɲini n'i y'i fa bonya a b'a fɔ aa madu a barika i ni ce i ni baraji ala ka nin kɛ ala ka nin kɛ ala k'i sutura ala ka kɛ tan n'i y'i ba bonya a fɛnɛ duwawu yɛrɛ y'o de ye duwawu yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye i bɛ fɛn mun ɲini minnu bɛ dubabu k'i ye i faw ni fa filanw maakɔrɔbaw ni sijɛw o dubabu mun n'o bɛ k'i ye a bɛ f'o de ma ko dubabu e yɛrɛ de b'o ɲini k'o sɔrɔ i y'a faamuya a b'i layɛlɛ k'i k'i sago yɛrɛ fana ye mais garantie tɛ ale la garantie t'a la cogo di n'i y'i fa bonya bi k'a sagona ko bɛɛ k'a ye k'i ba bonya bi k'a sagona ko bɛɛ k'a ye i fa filanw ni ba filanw u bɛ dugawu mun k'i y'a dɔn olu bɛ o bɛ minɛ dɛ bon sini sinikɛnɛ n'i tilala ka segin ka n'u dɔgɔya tuguni u b'i danga dɛ danga bamananw ka kuma ko Voilà. ni- n'i tilenna ka musokɔrɔba Ah, ta, voilà. nka n'i tilala k'a fofo awɔ a bɛ ten de donc u b'i danga Olu- olu mɔgɔ kelen bɛ tila segin segin k'i danga U b'i danga. donc n'a sɔrɔ ala y'u ka dubabu de minɛ Ah. ko parce que ko maakɔrɔbaw de don Ah. ko parce que k'i faw don Ah. ka hɛrɛ k'i ye Ah. n'i ye tɔɔrɔ fɛnɛ s'u ma Ah. n'u ye dangani fɛnɛ kɛ Ah. ala b'o fɛnɛ minɛ dɛ Ala b'o fɛnɛ a b'a minɛ kun jumɛn na parce que i faw de don maakɔrɔbaw de don a b'a minɛ ni kun fɔlɔ mun ye Ah. a b'a minɛ ni o filanan in kelen de ye donc o kɔrɔ de k'a fɔ o danga in fɛnɛ bɛ minɛ i ma donc n'o minɛna o bɛ se ka duwawu in kari voilà donc n'o ye duwawu in kari o kɔrɔ de k'a fɔ duwawu in bɛ se ka bin ka bɔ i kɔ donc duwawu ni barika tɛ kelen ye barika ye fɛn garantilen ye den b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini a bɛ n'a fɔ n'e wulila du dɔ kɔnɔ sisan k'a sɔrɔ e fa ye milliardaire ye e m'o décider o c'est Dieu qui a fait ça donc nin fɛnɛ wulila k'a sɔrɔ a fa ye pauvre de ye faantan de don ale fɛnɛ m'o décider ala de y'o décider donc barika b'o cogo la k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲini o de ye barika ye wa a tɛ b'i kɔ fɛnɛ nka i yɛrɛ k'a ɲini k'a sɔrɔ a bɛ f'o ma donc ko duwawu différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin ye bon garantie o bɛ barika la parce que ala y'o di a tigi yɛrɛ ma kabini a tɛ yen bon duwawu i yɛrɛ y'o ɲini k'o sɔrɔ garantie t'a la n'i y'a contraire kɛ don o don a bɛ se ka tiɲɛ ka bɔ i nɔfɛ u fila tɛ kelen ye donc an b'an ka jeliw sɔn hakili la u k'u hakili sigi o yɔrɔ fɛ u kan'u fila bɛɛ bugɔ k'a don ɲɔgɔn na ko parce que k'a tigi pɔsi cɛ ka ɲi i y'a faamuya u ti kɛ kelen ye parce que n'i ko mɔgɔ dɔ ma bi ala ye nin k'i ye o de kama barika b'i la sini n'ala y'o minɛ a la i bɛ mun fɔ a ye voilà donc a ka gɛlɛn bon donc kabini i m'o fɔ i b'a jate de minɛ fɔlɔ yanni i ka kuma a ka gɛlɛn quoi donc les jeunes n bɛ se ka nin de f'i ye a fila différence la nin t'an ka domaine ye dɛ mais philosophiquement n'an donna kɔnɔ an bɛ se ka détail di ka tɛmɛ n'ala k'a diya inchallah ok o faamuna le secret mais e bolo nin fila a fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la wa mɔgɔ kelen na tuma dɔ la est-ce que nin fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la totalement o bɛ se ka kɛ fo cadeau bɛ se ka fara a tigi ta kan o kɔrɔ ye sisan ni i ba ye a d'i ma ni i y'o sɔrɔ yarɔ e m'o ɲini o ye barika ye ni e yɛrɛ tilala ka dɔ ɲini tuguni o bɛ fara a kan a bɛ f'o ma ko duwawu i y'a faamuya donc o bɛ o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye donc mun ye cadeau ye n'o bɛ fara a kan o ye i bɛ mun k'i yɛrɛ ma ten ka taa peut-être que maakɔrɔbaw ta a na fɔ ko kɔrɔya kama fa ni baw ta a na fɔ ko fa ni baya kama mais i bɛ min kɛ i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye ou bien denmisɛnninw ye minnu ka nafa foyi t'i kan walima minnu yɛrɛ kan k'a di e ma mais i bɛ k'a di olu ma donc o de y'a bonus ye i bɛ tila k'o fana fara kan i y'a faamuya n'o dafara i bɛ kɛ blindé ye i bɛ kɛ blindé ye donc ni i tora ka kɔngɔw na a tɛ don dɛ cɛ y'a fɔ cogo min na a b'a fɔ ko k'a kolen don k'a kolen don ko kuma ko eh, n'a kolen don k'e yɛrɛ tɛ ba yɔrɔ dɔn i yɛrɛ tɛ se ko ah, voilà voilà ok le secret n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ bɔ a kɔnɔ curiosité bɛ ne la dɛ n bɛ fɛ ka ɲininkali wɛrɛ t'i kun est ce que yecogo la hadamadenya yɛrɛ kɛcogo la hadamadenya tagabolo la nin fila différence bɛ dɔn mɔgɔ ɲɔgɔn mɔgɔ nɔfɛ cogo di i b'a dɔn cogo di karisa ye duwawu den ou bien karisa ye barika den est-ce que o bɛ se ka dɔn a bɛ se ka dɔn mais waati tɛ n bolo k'o bɛɛ détailler n'o tɛ ne bɛ se ka taamasiyɛn ba saba naani n'a janyana duuru u fila différence la kabini n'i t'a hali n'i m'a tigi dɔn mais n'aw jɛra dɔɔni i bɛ se k'a dɔn karisa nin dugawuden ah. nin barikaden nin tɛ dugawuden tɛ barikaden ye ah. a taamasiyɛn bɛ dɔn mɔgɔw ka kɛcogo n'u ka waleyaw ni fɛnw na waati tɛ n bolo sisan k'o bɛɛ expliquer mais n'ala sɔnna ma don nataw la n'u bɛ siti kan ah. an bɛna walawalali k'u yɛrɛ n'ala ka diɲɛ ye an bɛ mun dɔn an t'a bɛɛ dɔn dɛ an bɛ mun dɔn an b'o de fɔ aw ye ala y'a fɔ suratu yusufu kɔnɔna na kuranakalannaw b'a dɔn a ko dɔnni kɛra kɛra cogo o cogo ko dɔnnibaga dɔ bɛ i sanna o kɔrɔ de k'a fɔ ne bɛ mun fɔ aw ye i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ o ba kɛmɛ dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan voilà donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon hakili la i ye kuma bɛɛ fɔ bon wagati y'an ta tigɛ ma ne bɛ kuma laban t'i kun an ka tɛmɛ
baasi t'a la kuma laban ye mun ye toujours malick le secret et les jeunes donc an na kuma plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ malick le secret 39 i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ se ka da o gosi 77 39 39 02 ni da o gosi da na yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca kɔnɔ na dɔɔni k'i patienter dɔɔni n'ala sɔnna ma ko da o k'u na yɛlɛ i ye hali a tɛ mɛɛn n'ala sɔnna ma minnu bɛ ka wele an ɲɛ b'aw ka appel la n'ala sɔnna an b'aw bɛɛ recevoir mais an y'a fɔ aw ye k'a jɛya n'i b'a fɛ ka ne sɔrɔ spécialement k'a sɔrɔ i ma degun fiyewu i bɛ mali jateminɛ mali heure la mali midi ka taa ka taa se 19 heures ma ni ne kunko don i bɛ n sɔrɔ ni kunnafoni mun don an b'o fɔ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna ma heure tɔw bɛɛ lajɛlen la n bɛ sɔrɔ nka n sɔrɔ ka di mun na kosɛbɛ kosɛbɛ ka caya o ye nin waati ninnu kɔnɔna ye n'ala ka diɲɛ inshala toujours an ka gurupu fana a bɛ senna donc n'i b'a fɛ ka na gurupu in kan i bɛ weleli de kɛ a sariyaw ye mun ye olu bɛ fɔ i ye